apa tikupatsirani zomwe a bon kalindo the dc alankhula lero pa 15 december pa nkhani yokhuza lipoti lomwe latulutsidwa dzulo lokhuza imfa ya dr chilima komanso anthu ena asanu ndi anayi
Nditamva masiku awiri apitawo kunena kuti amene amapanga commission of inquiry ma commissioners ati asiriza lipoti lili ready ndipo akufuna akamuchite brief president ndiye iye wakana wanena kuti liwerengedwe kaye kuziko ndinaziwiratu kunena kuti this is utter nonsense ndinaziwiratu kunena kuti iyeyo akufuna aonese ka picture kena kache ngati sakuziwa ma contents alipotiro koma akuziwa akufuna abwatike amalawi aoneke ngati iyeyo ndi dolo kuteroko umenewo ndi uchisiru weniweni. Kunalinso bwino lipoti limene lijalo likati lisatuluke. Kunalinso bwino even commission of inquiry yo ikati isachitike chifukwa zimene Amalawi amayembekezera si zimene zili mu lipoti zija. Kuteroko mwatengerapo advantage kunena kuti anthu amene mukuwakamba mu lipotiwo anamwalira ndiye pa iwo okha sangapereke umboni. ndafuna ndikuwuzeni kuti Mulungu akuyendereni mwapaderadera. Mulungu akuyendereni mwapaderadera ndipo mudziwe kunena kuti siku la lero ndine munthu wokwiya kwambiri. Inu anthu amene mmazitenga kuti ndinu anthu ophunzira mmatenga amalawi ifeyo kapena kutitenga amalawi ifeyo ngati ndife zisiru zanu kutitenga ngati ndife agalu anu kutitenga ife ngati sitimaganiza bwinobwino ndi ife anthu osapita ku sukulu ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti what you are doing is you are doing a very big mistake you are playing ndi maganizidwe ya anthu mitu ya anthu ma mind ya anthu amene amaziwa kunena kuti uyo ndi a uyo ndi b uyo ndi 2 uyo ndi 11 sopano inu andale mukamakhala mukakhutakhuta madeya anuko mukadyaidya nyama zanuko mukatengatenga ndalama zanuko mukabaiba ndalama mboma muzimene zaphwekazo musamatenge amalawi ngati zisiru lipoti limeneli tinanena kale wabakiri muluzi ananena ntanyiwa ananena chisiru ine ndi madrama ine ndinanena kunena kuti lipoti limeneli ndi face cover kapena face saver akufuna amuseve munthu wina pamene tikudikirira chisankho cha 2025 chifukwa zimene zili mu lipoti zija it is completely utter nonsense chifukwaso sizikanayeneranso kuuzi kuuzidwa amalawi iyayi mukanangouzana nokhanokha after mutapasanapasana ndalama zanu mukanangouzana nokhanokha chifukwa zimene zili mu lipoti mujamo sizikuchita reflect china chilichonse and amalawi mwakhulupirira sinnakuuzeni ine kunena kuti lipoti lizatulusa kunena kuti kunali chifunga si izi zatulukazi koma simmakhulupirira. Zonsezi zachitika zija zachitika chifukwa cha uchisiru wa ifeyo a Malawi. A Malawi ndife makape koopsa. Timati tikaona wina aja akatitulusira 1000 timanjenjema. Kunjenjema, kunjenjemera kuzikozera mkati kumaona ngati ameneyoyo watulusa 1000 yo ni Mulungu. vuto la amalawi tinafasa kwambiri kufasa inu tangoganizani ati kukanena kuti aa lipo ujeni a ndege ijayo itanyamuka anthu o- oyendesa ndegewo sanafune kuziwa za weather kodi anthu ndege ikamanyamuka im- amayenera kuti akachite akachite inquire kapena akachite kupempha kunena kuti "Ah, ah, tikufuna mutiuze kuti weather inali bwanji ah, mmene ndege imanyamuka um, anatenganso msewu wina inu simungawadabwe pamenepo kuti msewuwo anautenga chifukwa chani ah, mmene zililimu um, tidapereka ujeni mpata kuti ma family members akhale ndi ma- ma- ndi madokotala awo apange autopsy mufuna mumunamize ndani? Mukuona ngati ife sitiziwa kuti anthu amene ajawo munangowabwatika boza atafika ndi madokotala awo munawawuza kuti aboma apeza kale apeza kale madokotala? Mukuona ngati sitikuziwa? Zonsetu ife tikuziziwa ndipo tikuziwa zambiri mwinaso kuposa inuyo. Sopano musawatenge amalawi ngati zisiru iyayi. amalawi ngati ndi opepera kumanena kuti ayi president samaziwanso kuti chilima wabwera kuchokera ku korea are you really serious ndikuseka ngati zabwino ndithu inu mmene alili vice president wa ziko akachoke ndithu ku korea uu kuzafika mmalawi munomo pa 9 pa 9 juni president chakwera asaziwe akumanena kuti ah, komanso samaziwa kuti iyeyo a- a- a- a- a- akupita ku maliro chifukwa anali atachita delegate munthu wina kale uchisiru wa dziko la malawi ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti mizimu ya anthu amene wawa iwuse mumtendere koma mopweteka kwambiri zimene zijazo sitizaziyiwala muno m'malawi olo mutamanga anthu motani mutaopseza anthu motani koma ine ngati ine siningazaope iya ine ndimanena chilungamo chilungamo lipoti limene lija lizatuluka one day ndipo lizakhala lipoti so credible ziko likangosintha ilili mba 25 pano mu- mu sepitembala muno ziko likangosintha ndikupempha amalawi tiyeni tizapange commission of inquiry yeni yeni ndipo inu mabanja musayembekezere chabwino kuchokera kwa afiti amene wawa kuti angapere angate- angatuluse lipoti labwino kodi inu mwayiwala kunena kuti mm, chakwera ali ni malipoti awiri kale pa desiki paja la covid komanso civil service Mukuyi- mukuyiwalira inuyo kunena kuti kuna, uh, ku, uh, ali ni malipoti amene akuwalephera kuwatulusa ndipo lipoti limene linali lodabwisa kuti kodi lipoti ilili ah, kapena commission of inquiry iyi yapambana motani popeza iye uja akulephera kutulusa uh, commission of inquiry inachitika lipoti uh, la covid komanso la civil service Ama, malipoti amenewo ali pa desiki paja leroli chifukwa chofuna kumuchita cover munthu wina kumuyeresa munthu wina lero anthu alandilandira ndalama mwa- mwalemera kuteroko a- imfa imene anthu ena ake alemera nayo koopsa ena agula nayo manyumba magalimoto mafamu imfa imeneyi koma ndafuna ndikuwuzeni kuti kunoko ndi kunja ili ndi ziko mulungu amaona popeza eh, mukupanga izi chifukwa chokuti anthu anamwalira sangayime paokha ndi kupereka umboni wa zimene zinachitika koma kumwambako kuli mulungu ndipo mulungu yemweyo ndi amene ati ayendese chilungamo chilungamo chizaziwika ndithu olo chichedwe chisachedwe patalike pasatalike koma chilungamo chizaziwika ndipo amalawi ndikufuna ndikupempheni konse kumene muliko gwirani makolona pempherani mulipempherere ziko lanu chifukwa kumene kukupita ziko ilili kupita ziko likuonongeka andale akutitenga ife tonse kutitenga ife ngati ndife masaveji makape Iwowo ndiye madolo. Andale akuona ngati iwowo ndi amene amacheza ndi Mulungu, ayandikana naye kwambiri. Komatu moyo ndi moyo, palibe wamuyaya. Ndipo nonse amene mukupanga zinthu zopusa muno m'Malawi muzakumana ndi imfa yoopsa kwambiri. Even olo mutasakasaka anthu kuti muziapha, muzi, muzi, muzipanga ziwembu zanu even including me ine kundipha lero sindingadandaule koma chilungamo chake chizadziwika pamawa inuyo tangokhalani muziba muzipanga mapulani obera zisankho ndipo amalawi ndi- nzomvetsa chisoni kunena kuti ngakhale kalembera wa meki wasirizika amene anali wesi en- ah, ma- kalembera wa za nzika amene anali wesi anthu sanalembese ndafuna ndikuwuzeni kuti mpakana lerotu anthu m'mipandamo akulembesanabe zachinsisibe zikuchitika ndipo ku- leroli kumapulogalamu aboma apanga mapulogalamu ambirimbiri ofuna kuti azitengerapo chanzika kuchinamwali uko kunabwera pulogalamu ya masafu dzulo, ndikumachita kunena kuti aliyense wobwera abweretse cha nzika chake komanso abweretse chovotera, akopere, ako, akoperakoperapo manambala kumeneko, kukopera manambala okuti ati, ati anthu a, a, alandire ndalama za masafu. Ndikumadabwa kuti kodi ndalama za masafuzi zikugwirizana ndi cha nzika? ndalama za masafu zikugwirizana ndi, ndi, ndi chiyo- chovotera cha meki kaye kaye mafumu mafumu athu ndi anthu awo anthu omvetsa chisoni makamaka aku central region akumapita ndithu anthu kumenekoko iyi koma amalawi iyi amalawi pena pake mtundu wathu kaya ndi mtundu wanji wa anthu Ine ndimafuna ndimafunafuna Mulungu atangobwera tsiku lina akati azibwera kuti atitanthauzire kuti kodi mtundu wa ife ndi wa mtundu wanji, mtundu wa anthu okuti kumakhala ngati tilibe mitu sitiziwa sitiganiza. Ndithu munthu ungapite kwa amfumu ndikukatenga chovotera chako chija amfumu ndikukoperapo nambala basi ndikukupasa wani sauzande iwo aja ndikutenga ah, zimene zija ulendo nazo ku- kwa anthu a mcp. kufika padera pena kungoyimisa galimoto ukuona anthu akuthamanga kuzanena kuti ah ngati mwabweratu kuzapanga za mavotizi ifeyo tili ready nafenso tiguleni mtundu wa ife mtundu wa, mtundu wa anthu ovuta kwambiri kumachita kuona kuti chisankho chikuberedwa anthu awa akupanga ma activities obera zisankho koma a opposition ali zii ndi awa anapita kuja ku, ku, ku nkhokwe kujako ya chimanga kujako kumene anapeza kujako ku NFRA anapeza zinthu zijazo koma ndithu basi kupitanso mpaliyamenti ndikumaopa kulankhulaso mwina Sameer Sulemanitu ndi amene anaima kapena Jolobala ndi amene anaimatu Jolobala ndi mamunatu naye payekhatu Jolobalatu nayenso samafunatu samafunatu zachibwanatu iyeyotu ali- s- samafuna za, za nonsense amangoyima pa chilungamotu Jolobala koma zoona a opposition muziwe kunena kuti zisankho izi ngati siziyenda bwino siziyenda bwino chifukwa cha inuyo mwafasa kwambiri mukukhala ngati simuliso pa competition iyayi kaya mukuopa kumangidwa ine ndimaona ngati ambiri inu mmaopa kumangidwa Andale ambiri ndi ma cowards kwabasi. Ndi apa akukonzerani ma plan kuti ati afuna akumangeni a- nonse amene munapita ku NFRA chifukwa chokuti mwachita expose. Kodi nanga ena ife tikukuchitani expose ife takulakwirani chani? Bwanji simukunimanga? Bwanji simu sim simmamanga wa Bakili Muluzi? Bwanji simmamanga Ntanyiwa? Bwanji ineyo pa- mwatenganso nthawi osandimanga? Popeza nafenso tikunena zomwezo za, za, za kuba kwanuko. uchisiru wanuwo afiti inuyo anthu a satanic inu anthu amankhwala inuyo anthu akumazi inuyo mukulitenga zikoli ngati zikoli ndi la amanu kumatitenga ife ngati zisiru zanu ndifuna ndikuwuzeni kuti 2025 wina akhoza osakafikako wina akhoza osakafikako kupangapanga zonse koma osakafikako mulungu ndi woopsa kwambiri N'nakuuzaponi nthawi inace kuti ndikuona mtengo waung'ono ukugwetsa mtengo waukulu, ndipo mtengo waukuluwo ukucokapo pamenepo pa mpandopo, pakubwela mtengo waung'ono, kamtengo kakafupi. Siku zinja, siku zinja.

iwe umaona ngati wakazala koma katengoko ndi kakang'ono kachabechabe the dc mwana woopsa kwambiri amene anapasidwa mphaso yoona zakusogolo